Uthenga waulere ochokera kwa amalawi kupita kwa ma mafias a m'boma la mcp mophatikizana ndi president wawo Lazarus Chakwera komanso wonse a mu Tonse Alliance uthenga wopanda chigamba ndipo uthenga wolankhulidwa mopanda mantha kuchokera kwa Amalawi osauka limodzi ndi Purezidenti wawo, Purezidenti wa anthu osauka, ine Bon Kalindo, mwana woopsa kwambiri kuchokera kwa Njeza lero pa 13 march 2024 ndipo izi tizapitirira kulankhula ine ngati president wa gulu la malawi first the people first Ndipo tizanena pa chi, tizaimanso pa chilungamo, tizanena pa chilungamo, tizaima pa chilungamo, tizalankhula mopanda mantha mu ziko la democracy. Ati anthu ena atumidwa ku state house malinga ndi mfuti zaphwekazi kuti alimbane ndi Lyton Mangochi alimbane ndi Boni Kalindo, alimbane ndi a Ntanyiwa komanso alimbane ndi onse amene angamalimbane kapena angamazuzule boma la a Chakwera kuti anthu amenewa athane nawo powapha. Ndinangofuna ndikuwuzeni kunena kuti mwina enawo mukhonza kuwakwanisa kuwapha koma ineyo ndine owopserapo kwambiri. Mwina nkutheka kuti Mangochi amakuphwekerani kapena Ntanyiwa amakuphwekerani Koma inetu sinimaopa wina aliyense komanso paja nimayenda mmizinda ya ziko lino ku mangochi, ku zomba, ku blantyre, ku lilongwe, ku mzuzu, ku karonga nimayenda ndipo nimachita kuchita announce. Komansotu mwina muwafunse anyamata ena amene mwawatumapo mbuyomu amene andisatira ku mademo ngati ku Zomba, ku Mangochi, ku Karonga, ku Mzuzu ndi ku Blantyre. Inetu samandiona. Ndiye muwauze kuti Ati mungosiya chifukwa muzatipwetekesa iweyo ngati ukufuna moyo wako uyenera kuti uzisiye zopusa zimene akukutumazo chifukwa ukabwera kwa ine siku lina uzaona siku lobwerera koma mapazi akuti akutengere kwanu suzaawona chifukwa uzapita uli mtembo Pamene ukusakasaka kuti uthane ndi ineyo, ndikunenatu iweyo wa kwa Msundwe, ndikunenatu iweyo wa mcp wa mu Lilongwe. Maina anu ubwino wake ndimakuziwani nonse, komano a Malawi alibe nthawi yokuti akaziwe za inu chifukwa ndi inu anthu opanda ntchito, achinyamata osowa zochita, amene mmaoneka ngati pamaso ngati owoneka bwino koma muli zigawenga ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti mukhoza kumasewela ndi enawo koma Bon Kalindo yekha wa ku Mulanje TA Mabuka muzaona naye soka chifukwatu ndikufuna ndikuuzeni khaya mufune musafune ndizapitilizabe kuzuzula boma ili chifukwa boma ilili ndi boma lonama kwambiri Boma limene ma president ache angotanganika kumayenda pa ndege. President Chakwera kupita ku mpoto pa ndege, vice wacheso kukwera ndege ndikubwereranso ndege ija kukatenganso anthu ena ku Lilongwe kuwatola a Malawi. Ndipo mukamanena kuti muli ndi ma advisors mmathandauza chani? Chifukwa advisor weniweni akanakuuza kuti uyende pansi kuti matako akupweteke. Kuteroko chonsecho kuyenda pa ndege pomwe mukuthawa ma bump kuti matako anu apweteka, misewu yosakonza. Tafuna tikuuzeni kunena kuti musatayeto nthawi yanu ndikumayendera a dziko lino kumawapatsa anthu ndalama ndikumaona ngati anthu angasinthe maganizo awo. Ndipo ngati inuyodi muli enieni kuti ndi inudi atsogoleri, chosakwerera ndege imodzi ndi chani? Mutaona kuti msewu wanuwo wavuta, chosakwerera ndege imodzi kuti a vice komanso president tikwere ndege imodzi? Osakwera ndege imodzi bwanji? Vuto si inu iyayi, vuto ndi ifeyo a Malawi, ife amene tinakuvoterani ife tikuziwa kuti ndinu anthu onama, kuterokonso chisankho chikubwerachi popeza a Malawi tinadyesedwa mankhwala tizakuvoteranisoni, sopano vutotu si inu a Malawi ineyo ndikutha kuwamvesa anthuwa, vuto si iwowo vuto ndi ife. kuphatikizaponso inu maziphunzisi. Maziphunzisi ena amalandira 74,000 angoenjezeredwa kufika pa 84 kumachita kuyimba nthungululu kumajambula ma TikTok akuvina. Kunyadira 84,000. Mavuto alitho! Kuteroko apa mukukonzekeranso kuti muzabere zisankho chifukwa cho pajatu ndi inu mmaberatu zisankho. ma headmasters, ma PEA, ma ziphunzisi mukangowonesedwa 50,000 mtima wanu umakhala ngati ukupsya ndi moto kuwona ngati mwapasidwa ndalama kuyiwalira kuti anthu amenewowo mmaudindo amenewo munawaphunzisa ndinu ndikunenatu inu achina Philip kumeneko ma ziphunzisi Ndi chifukwa chake ine ninachokako. Muziuzana ma ziphunzisi pena mmachita behave ngati ana. Ngati kuli mtundu wa anthu ovutika kwambiri Malawi muno ndi ma ziphunzisi. Koma mmachita act ngati ana. Mmachita act ngati simmakhala pa mavuto. Koma inutu amene mmasogolera rigging inuyo. Kuteloko zisankho zikubweraziso. mubera mubera kuzera kwa maziphunzisi basi kuma headmaster ndikumatenga makiyi ndikumakasunga mabokosi ena ndiye tisazakumveni azakaberaso anthuwa muzalira chifukwa mmene alili mavuto lero ku Malawi kuno kukaona ma contractors monga mmene ndanenera zulo kwayimbidwatu mafoni kuchokera kwa ma contractors Ena afika pomatenga magalimoto awo kupitisa kwa a katapila amene akumapita ku road traffic kukasinthilatu ownership. Kuti ukatenge 500,000, 1 million akumakusinthilatu ownership kwa ku road traffic. Nyumba kusinthilatu zonse. Ndipo ngati kuli anthu amene ali pa nambala 1 kuvutika ni ma contractors. Akuvutika koopsa anthu amenewawa ndipo muona mmene ati azifera. Chikhalirenicho boma ilili likutenga ma contract wo enawo kumawapasanso ma Chinese amene amabwera ndi anthu awo mmalo mwakuti aziapasa anthu okuda. Malawi first. Malawi first the people first mukutenga zinthu kumawapatsa anthu achizungu anthu achimwenye nayenso mwenyeyonso akalemera ngakhale olo shop yache akumatenga shop ija ndikumakupasa malamulo kunena kuti uzilipira 6 months uzilipiranso ndalama ya MRA komanso kumakuuza zogulisamo ukapolo anthu muziko lawo lomwe. Anthu akufuna kumapanga ma rent ma shop a amwenye chifukwa cha kuvutika akukhaliramo kuvutika mavuto kukhaliramo kulimba chifukwa mwenyeyo shop yache akukuuza kuti usagulisemo ichi ngati uli zamowa ukagulise mnyumba ya amako sono u freedom ya business yo ili patipo pamenepo? Ndiye inu musazivutise a boma tamva kuti ati mwasisa ma passport aja munaanamiza anthu aja kuti ma passport akhala pa 14000 lero ma passport mwaayika pa 50000 koma mutabamo ma page ena ma page mwaayikamo 16 ma page alimo 16 mu passport ndipo pa 16 ponso mwayikapo zaka 5 kuti azikhala zaka 5 kuwatenga amalawi ngati opusa. Mwinatu ngati simukuziwa ngati ili plan yonena kuti muwasinthe anthu maganizo awo kuti 2025 azakuvoteleni mukutaya nthawi. Ndipo anthu pakali panopa anaziwa koolokera anthu amaolokeratu ku ng'onatu ku Limpopo ku ng'ona ndipo amadusa akangotenga zitumwa kwa ayaya ng'ona ija imaona ngati ikuona mtengo ali munthu. ndipo olo mutati olo passport yo muyiike ya ulere anthube sazasintha maganizo awo chifukwa plan yanu ndi yosinthatu anthu maganizo kuti azakuvotereni mupitirize kuba makobiri mupitirize kulemera ndipo mwalemeratu anthu amu mcp mwalemera kwa nthawi yoyamba nthawi yochepa ndiye mwalemera ndiye mukufuna mupitirizebe kulemera amalawi sangasinthe So kayiro mmalengeza kuti ayi apapa tikupereka ma documents koma ma documents wonso akulephera kuti muwadindire anthu chifukwa cha tona. Munthu wina amapita ku ulendo wache wa kunja masiku apita lachisanu lapitali pakana a immigration headquarters Lilongwe kulephera kumupulintira ma document oyendera amene mukulengeza aja mumalengeza kuti muzipereka ma document chifukwa chopanda tona kuba kopanda nako manyazi pakana kumakalephera kugula tona a shame on you ndiye abwana olo mpereke ndalama kwa mavenda mupereke ndalama ati kaya kwa anthu oyenda muziyenda musewu muzigula tchipisi ku Mzuzu kumayamba kumadya tchipisi kumayenda musewu kufuna kuti ati anthu akutameni kumayendera a- anyamata osewera mpira kuti anthu akutameni ndi cholinga kuti ati asinthe anthu maganizo oo mwauponda anthu sasintha maganizo pa 25 ujeni pano 25 election iyi 2025 election munyongedwa pakhosi mupondedwa anthu akuthira ndi tear gas mukaona ngati 5 years ndi kale 5 years ndipo mpano amalawi alero siwoapusisa njala zili m'mizimu ngakhale olofetereza uko Kwa a TA Liwonde uko simunafikeko fetereza anthu sanalandire fetereza munabaiba fetereza ndikupasana ma ministers lero mufuna mupitirizebe kuba acb ndi ija munainyonga pakhosi kuli zii zimayi uja anapita ku holiday kaya ndi ku Bangladesh kaya ndi kuti koma mzimayiyo Malawi munomo anachoka akhoza kumaoneka nkhope yache ya uroboti momuno koma mzimayiwo anachoka Aja okuba kuba ndalama aja mukuwasiya osagwira ndalama zonse za fetereza ndiye tikufuna tikuwuzeni kuti musanyengedwe ndikumaanamiza anthu ndi passport ya 50 passport imati paja muyika pa 14000 ndiye mwabamo ma page ena ndikusiyamo ma page 16 mwawuponda Ndipo olo mutatumiza anthu anu kuti athane ndi Boni Kalindo, ine sinimaopa. Ndipo mwinanso nkutheka ati afe ndi anthu anuyo asanandipeze ineyo. Ine ndi oopsyerapo kwambiri. Chenjezo kwa inu maziphunzitsi, musapange uchisiru ulendo uno. Pajatu mmadaliratu ndalama za nanunso zongongola. Ndalama zao zokuti atikhala za sacco. Nanji nanji kukabwera majuzi nthawi inache kunabwera majuzi ofana ziko lose linakwana maziphunzitsi kumagula majuzi ofanana musaiwale paja kunena kuti umphawi wathu wa inuyo maziphunzitsi umakupangisani kuti muzingongola matilesi kuwaperekera kwa two years munthu matilesi amozi ndikupanga nawo profit yomanga nayo nyumba umphawi wa ziko lino amalawi tinafasa kwambiri ndiye che chakwera musazinamize tazikwerani ndegezo ndi achilima anuwo kosiliza amalawi akuwonesani zimene simunaziwone posachedwa pompano ine ndine bon kalindo the dc wina kaya atapanga propaganda yotani Simungandikwanise. Muchenjere a Malawi chifukwa anthu ena pakali panopa ayamba kumatumiza ma message pa Facebook kumanama kuti ndine Boni Kalindo ndikutumizira 100GB uchite upload chakuti chakuti. Amenewo ndi ma hackers. A Malawi musamasusuke ndi kususuka zinthu zosaziziwa. Ine sindikuima u president, sindikuima u MP. Ine ndikuyimirira aMalawi ndipo simuzamva pena paliponse zokuti Bon Kalindo ali ndi Facebook account. Ndikukuchitani warni a police ndinaaziwisa kale zaka zitatu zapitazo koma samandithandiza chifukwa ine siine wa boma. Akanakhala kuti Bon Kalindo ndi wa boma a police ataagwira ma hackers amenewa koma popeza ineyo ndine wa Malawi wosauka Tiyeni tizipitiliza kusauka kwathuku musamale kwabwera anthu okuba akumanama kuti iwo ndi Bon Kalindo pa Facebook this is the D.